ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na di e, gị na di gị bili n'udo ibe izizi ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị gbago nkwụ bụ ije akwụ ngọ mmiri ọ bụrụ na ị kwụrọ ngọ mmiri ma na i ji di mmiri gị ụgwọ marriage abụ nwere ike ọ ma last ibe ga-eme ya ga-esi na mmụọ ị ma ama ibe ga-etisa gị na di gị ị ma ama ibe na ibe ga-esere gị na di gị jee ka i je kwụọ ngọ mmiri ngọ mmiri ọ bụrọ n'akpa nwaanyị ka o si apụta ma ọ bụrọ ego ị natara nwoke ọzọ ka ị ga-eji wee kwụ ngọ mmiri ego eji akwụ ngọ mmiri bụ ego di gị nyere gị di gị ga-ego everything e ga-eji wee kwụ ngọ mmiri ahụ mbọsị ị kwụrụ ngọ mmiri ka ị ga-ebido ihe ekugote mmiri mbọsị ị kwụrụ ngọ mmiri gị bụ nwaanyị nụrụ di mbọsị a ka ị ga-ebugote mmiri iwu bụ na ị ga-ewelili a communication place between you and your spiritual husband ị ga-ewelili a communication place between you and ndị mmiri gị o nwere ụmụ nwoke bụ na ibe mere na ba alụta bụ ụlọ bụ na ba n'idili ịkpọgote nwunye mmiri ba enu ọ bụrụ na ị jere n'aba aba wee gwa gị na ị bụ eze nwoke rapụ ibe ọ bụla ị na-eme jee segote mmiri gị na ndị a na-akpọ eze nwoke na-enwe ego rinne ọ bụrụ na ị bụ dada ma gị bụ nwoke iwu bụ na ị ga-esegote mmiri gị enu ị ga-ekugote mmiri gị ị ga-akpọgote nwunye mmiri gị ọ bụrụ na ị kwerọ akpọgote ya ị ma na ibe ga na-adịrị gị difficult nwaanyị ọbụla bụ dada mgbe a mụrụ ya kwesịrị ịkpọgote nwunye mmiri e, bụ ịkpọgote di mmiri enu ma ọ bụrụ na ị nụọ di

daalụ wait ka m kọwaa ajụjụ ọ jụ due to noise dị na background just ka m briefuo the question the guy na-akọwa na o lugo oge ịnụ nwaanyị mana nwaanyị ọbụla o nwetakwa pịa pịa pịa ife niile adaa n'aja ọ ma nwa ọgụ so ọ jụrụ ya asa ajụjụ gekwazie ntị ka ị nụ the response o nwe ibe bụ na nwaanyị alikerọ gị nwe ibe bụ na spirit na-eme na ọ likerọ gị ị ghọtago ị mago ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụzi ọ bụ na ị dịrọ ka ị bụrọ ụdị mmadụ kụbanaba na ba chọrọ nke abụ dị iche ee ịmago ụfọdụ ọ bụrụ ndị taste gị ụfọdụ ga-asị na ị dị middle ma ba chọrọ ndị dị high class ịghọtago so ị ga-echekigodi ka ị malụ ma ọ bụ ụdị ndị ahụ ka ị na-achọta ịghọtago ife ị ga-eji wee malụ na i nwere serious problem bụ na ma ọ nwerọ nwaanyị na-alike gị at all at all ọ nya bụ the problem dị ya mana ọ bụrụ na ndị na-achụ maka na e, otu a nọ ebe a na wee classic of nwaanyị ọ ga-abụ nchọba kịta ba agbawa ọsọ ba ama nkwe ịghọtago nwanne gị bụ na m tọpụrụ fa ọnụ ozugbo ozugbo ba ekwego ekwe otu a ka ọ dị na nwoke niile whether ma i nwere ego maọbụ na i nwerọ ego nwee onye abịa tọpụrụ ọnụ o kwego nwee onye abịa tọpụrụ ọnụ ọ ma nkwe maka na ọ na-enegara anya ndị ka gị mkpọgote nwunye mmiri bụ akwakwala ibu mana ọnwa eh, di- dibịa ejee lụlụ gị ya akwala ibu ejee na mmiri agwa nwunye mmiri gị si ya na achọrọ ka ọ gbagote akpọgote ya ụlọ ma ọ bụrụ na ọ gwa gị na ọ ya agbagote o ị gbachaa afa ọ sị gị na ọ ya agbagote i je kpọgote ya ewu ya adị ya ewu ya adị ya ọkụkọ ya adị ya ma ibu ife ndị ọzọ yes ị ga ị ga-edebeli ya altar ọ bụrọ iwu bụ na ị ga-etinye ife apịlị apị i nwe ike ikugote debe ya n'ite